na-ekene ọsamacha eji igwe na aṅụ ọnụ sụ n'ụnụ anyị ndọkwa na tv ndị nna anyị ajie nụ ndị njem otofe ndị eh, isi otumeshi ekenesi mụ ndị duri ndị wezụ ndị otichakwa na aṅụ ọnụ sụ n'ụnụ ndọkwa na tv kete efa m bụ uche sam na-ekene ụnụ na eru ndị na-ene ife anyị na-eme na ndọkwa na tv shine oge pụọ oge shine ọnwa pụọ ọnwa shine asụa ka bụ asụa kete na na ndokwa tv ya ka anyarịrị ụfọdụ ife ndị mefe n'ime asụa na akpọ na asụa 2020 ee shi n'ebe ọdụgide asụa nị na-ebido ka anyị bido na anụ ife akpọ na korona virus nọ na-etinye abụ shi n'ebe ọbaba eti anyị kpọbụrụ anyị n'ụnọ ya bụ akpọ na lockdown

onwefu arụ banye n'ostepụ ebe ukpe enyi down ya nke okpai wee stepụ a down nke onye iyi ndokwa nation ukpe ke ndị oil companies asị na-eme mba ndokwa ka o nwesi ịrụwa arụ banye n'ọdịnịmma ndị ndokwa ka ekele ndị na-ebe emete echi anyị bụ anụ asịsị nsogbu na akpọtụsị na ebe amai na umuebu dị asị agha ebido na okwu anị chukwu echi emechi ọgọ igbe were si uche ma ifekasi udo eji ma adasị kịta na azụ zọrọ gị ahụhụ mgbe anyị na-ekwu uke na-esi ka ewe adịba agatute chi na anyị na-elu elu na na-ekwesị ya ka anyị na-esi dịrụ ka dị e, e, e, ebe ojinbụsị ojinba kwụrụsị amai na umuebu ada na-ebigbame n'udo ada na-emegbame ife si ụka bụ ezigbo ife efọ aṅụrị si ya bụ igbo mmadụ ịka adụwa na ebe n'ụba rịọtasị ndị na-acha anyị nị wee anaghị inyo anya na ebe ka ọ bụ si okwu kasị ọdụ apịarịkọrọ bụ ka o si na ede ebe ọdịgide ahụ mgbe gị na-eto na a na-ekwu kenu were udo keme dị kuma ne be nwa obodo n'ebe dasị ka anyị mekwusokwu protest kewru wee na protest protest kewu si ndị ya bụ police brutality si iwe na ememe ndị ndị police ọ na-etreat citizens adị ma ọ na-egbu ndị mmadụ ya bụ ndị kpọrọ sars ọ ga-ebido si end sars end sars ya na iti gbogbogbogbo na iti badwachi ofu oge ka ekesi

ndị okorobịa na-agbadosị ọdụ mma so na adịbe gburu ọsọ anyị ncha bụ ọ bụrụ sị ogbugbu mmadụ ekwunu ka arụ ọ bido na ememe etike violent otike violent bụ na etike bụ chi ni bido na-adụ ụlọ gọọmenti dịta bebe ọkụ na echi na-ebibite ife ndị na-ezu oshi echi were dịka opportunity ji ezu oshi na ezu oshi oshi o jebere na elu n'echi ndị egbochi ndị ma ndị polisi wee gbute nyo ndị soja wee gbute nyo echi bụ apụsasị n'ime ihe

bụrụ na akụkọ asụ na ụlọ iburu ifo ya bụ fekpọ na ibe ahụ commonwealth na ụlọ wee oshi ka na-akwasị ndị na bụ oshi bụ ndị na-eje na-eburu palliative ya bụ ife eh, gọọmenti eh, federal gọọmenti release na ihe steeti si wee burugburu ihe ndị nkọsị ife duwa ike na-eto na asịkọsị wee nwe ife uwe riri ndị a na-eburu ka wee ụfọdụ na-ekwusi ya bụ ọ bụ oshi ka wa na-eje na-ezu ndara ụfọdụ si wee return a ndị gọvanọ ndị wee return ife ndị a we you know chance to return am ni ohun inde mu eni ụfọdụ sị o wa si ife ndị gọvanọ ndị na emegbu na achọkwa echido ife ndị na ọba adụ egba keresimesi egba oje bi masụ a kwee rebrand a kwee repackage ya kwee were dị iji chukwu na ihe dị a fit foods ọ bụ wa ndị wekwesị were yi mkpụmkpụ ojiji tabe ka na anụ na-echi ndị bụ na apụsa si na ebunu ezi ka anyị ma anụ asị na mgbe ife na-adịkọ na anụ ọkụ si n'obodo Benin City wee jes n'ike were asị ya wee na jailbreak akụkpọfụ ụlọ nga ebe ndị eh, igburuku dị rizite ndị mmadụ gọvanọ wee jibapụsasị bụ ihe ultimatum sị oyi na wee izuka one ke ndị bụkọsọ bụ n'ọsọ kwee wee gbachise bịa ụlọ nga ụlọ weba nọrị weba sabụtụrụ jail term ke ndị kọsọ yi death sentence kwee nọrọ asị n'ebe ọ kwee ya bụ ụfọdụ n'okwu ejechi n'okwu ojechi onweghị na ndị na-ejechi nyo bụ ụfọdụ agbami bụ odoke kwuwe ejechi okwu osi onwe ụja datas si ụja datas da achọwe okay ee ife a na-ekwu ten ndịkwa ntị bụ ee anyị agwago gọọmenti ndị na-achị anyị na sị ife na unu na-eme adị mma ya bụ ọchịchị na unu na-achị na mba anyị naijiria adị mma unu na-atravụ na-eje ya na ịma unu na-atravụ na-eje obodo oyibo na afụ ele ọchịchị dị n'ebe ọ, na afụ ele ndị na-achị ee, mba na ndị ọrụ ọzọ ilu na-adevelopụ obodo obodo we bụ ke anyị ọsọ ife anyị bụ eberi ọsọ ụmụ anyị dị ọsọ ụmụ ụlọ ọbụ ụmụ ada ọsọ ụmụ unu dị n'obodo oyibo ọsọ ife unu na-eme bụ obodo oyibo ọsọ shopping unu bụ obodo oyibo na asarị naijiria ya gbatọ naijiria eka Nelson Mandela nwe ofu okwu o kwuru ọ sị ọsọ afrịka ba dịka dị mma sị oke si na naijiria bidoro ya bụ ọsa the rest africa na-atụ anya na ebe mba na naijiria dị sị naijiria dị na-ema mma ya bụ ndị countries ndị ọzọ ndị obodo ndị ọzọ enwewo hope sị ke we na ba amasị mma bụ anyị ndị bikọsi anyị ji bu ụzọ the giant of africa anyị kwutu na ife a bụ sị anyị na aza na giant of africa n'ọnụ bụ anyị abụwa giant of africa na ije na ngwụgwọ anyị egosisi anyị bụ giant of africa anyị na giant na isi nne anyị si nne anyị fịafịa our landmass dị large ya sị na bụrụ giant ọ bụla na ebe ife eh, development dị onwe ebe ahụ agụghị anya bụ n- ndị na-achị anyị na-egosi ka wikite rịọ ụnụ ndị ndokwa nation ụnụ afụ elu ememeni na calabar e wee jeni ụnọ senator nesta na damage destroy taa ndị ọdụ n'ọkụ dụwo burute ife ụnụ nọwel ya fọ si ka ị- ka ya dị n'abuja ị dị n'abuja ụnọ ị dere nke si ndị ị na-achị ọchị ị na-achị gị ma ọchị ihe fọdụ na-asụ nne ụfọdụ bekwa ekurusi oke je eme ife ọjọọ na ụlọ ndị ka nọchiri ihe si ụwa a, so onye kene chọt na-arụkụ ma wedawụ bụ ọsị na-arụ jọ ọsọnta ga-edoruju ụlọ tikpọrọ a ru anị

so anyị ka aka dụ nọ ihe nọ ndụmọdụ kịta kesi unu amaghị unu unu atụrụ kwụrụ ụgwọ sa enwụrụ kwụnụ jikeme ee chụsụere mkpe bọ ee ndị youth unu na-akpọ si bụ lazy youth wa bụ lazy we na-egosi nụ kịta na-asị iji okwu shi umishiwe ka ọ na-arụ ọrụ si ọsụ unu gụrụ shi unu ka ndị egwuri umishiwe na egwuri ja commonwealth na enrich onwe n'ọsọ isọ kwere na-afụ aka shi aka nọ unu ejime discover afa ka anyị nọ na the trauma unu ga-echi be fesi na ime ife ka ife dị ga-eme unu na-eto na ga-atụ na ya so a na-arịọ ụnụ bikoni bikoni onye we tinye na ọchịchị ọchịchị ọchịchị na we tinye ụnụ bụ service ụnụ sọ bụ na ọ bụ servant were ihe enyi oke bụ ọ na-asị mkpụmkpụ nụ eshi n'unu bilisi ego ụnụ kwụnye n'itie onwe ụnụ ego ụnụ ụnụ sponsor na onwe ụnụ n'ule na ikwakwa ụnụ were tinye onwe ụnụ ọchịchị so therefore ụnụ bana ebe a unu ka satisfy yourself alone your family alone ibelululu onye ọzọ ndị danas nọ nnukwu kiri ndị atụrụ na-eyi ndị ụmụazụ na kọsụ nọ mịa ọnụ oke ee ife ndị nọ adị mma anyị ma sị our mentality ndị the the masses mentality ọ dasị very very bad ọ dị very very bad ni anyị bụ na sị onye bọdụ a ka atụ ya ni anyị narị na ego anyị ka atụ na onye ahụ so ndị ma ji ego we na ego ọdụ ndị ahụ okay so ọsa nụrụ ka anyị ka anyị chụsụeli our mentality n'ebe okwu ibu ekpete dị ọ sị ka atụ ya ni mmarụ na onye ka atụ ya ni ka ọ bụrụ si ụmụ ifi mmanụ si onye na-arụ ugbo bụ inye iche na ọdụ ọ bụrụ si ga-eche na mmadụ na ọdụ bụ ya ya masị ụmụ ife onye ka arụ bụzi onye ga-eji na aja anọchiri na ekpa ya na nuru onye ntị na onwesị onye ka na-enwe ego ka anyị chụsoro ọsa umefenarọ na ife nọnụ bụ ife na-eri egbu enyi niile na mba na afrịka ife nọnụ bụ ife ndị na-egbu enyi na mba na naijiria si na ụbọchị anyị na-anacha azụ ndị obodo ọzọ na-advance na-progress bụ ka enyi azụ azụ ka a na-eje ya kwesịrị ka arụ m kwaliti gị ọsa nọcha let our consciousness be awakened ka anyị kpọtele enwe anyị ka a kpọtele enwe anyị ụla n'ebe anyị lasị na amaghọ ebe anyị mmerụ na ife ike ike ikpepụ ndị anyị nwu mgbe isi amaghọ ka anyị chụsori umefe ọ bụrụ ma ya si ka na-ewe mete na protest na

ife e meni bụ ife ọjọọ ka ife naba akọnchi ka bụ massacre ọdịka gbara bịa na obi akwụ je ndị ma na agbagbu na ese nwata ife na ibu ife ka ekene bụ ndị wee bu egbe mfe ebu wee bụ na placard wee protest wee jebe na agbagbu ee ka abịkuru ka abad na-eme ife nọ ife nọ ọjọgbụ na-enwe ihe si anyị enwe the the the value for human lives ọ dị anyị mkpa property ka anyị kpa ọtụ na-eme anya sị ọnọdụ kwetik na assessment

nke ya gbapụsị iwu ndị nwere na-enwe kwụsị iwu ụfọdụ iwu ndị naija bụ for the poor ndị iwu egide ndị ọgaranya ndị ogbei ka iwu na-egide biko na ka iwu na-egide ọsa ma ja onye meni ife ọjọọ ka a gide onye mkpụmkpụ anyị na-ekwu sị asụa na-abụ asụa 2020 bụ asụa ọjọọ na asụa kene bụ mkpụmkpụ mkpụmkpụ ife ọjọọ so na-abịa ife ife agatụ na ụfọdụ ndị na-aṅụ asị na enwe ife ka wekwusi ndị na-aṅụ ọṅụ dị na-aṅụ ndị na-akwa akwa dị na-akwa ilekwa ife na ndị asụa na aba asị na dụwụ but anyị na-ekene ife ndị ọjọọ na meteni ndị ife ajụjụ na na-ajụ kedụ bụ what next ke ka imejesi ife ọjọọ ka imejesi ka ọ bụ ife ọma ee mbịara agwa nne ndọkwanyị tv kọtasi ka aṅụ ọchịchọ bụ sị ife ọma ka e me ọ sị ife ọjọọ ka eme n'ime 2020 imekọrọ ndị ka emezini bụ ife ọma ife ọma na efa nke chukwu efa jesu ka a na-ekpe ekpere kene ka na-akwado sị ife ọma bisuru asụa na ka were ife ọma were yebe asụa kene anyị dị n'ime ya nọ na-agwụ njogokere na-ekene ọsa ọnụ cha ndị na-ene ndọkwanyị tv ndị na ihe na-enye eka si n'oge bụ oge ndị na-asọpọtụ anyị na ebe ego dị o na ebe ndụmọdụ dị o na ebe eh, ikpo okwu ee si n'oge bụ oge n'ime mba naijiria ka outside naijiria na-ekene ọnụ igwesi chukwu ba agọzi ọnụ mmaji mmaji belofkone ele akwụnisa achọrọ ka agụ ndọkwanyị tv ọ dụbapanye uche o adịka ọ na-achọ ihe na ka ka anwụke gume na tv steshọn anyị ndọkwanyị tv steshọn so ọzọ nwere ka ịchọ nke iwere iyi na-enye iwere sọpọtụ anyị kpọọ anyị na ekwentị anya ka anyị nyekwara ịgba mee ụka ee efa m bụ uche sam na-agwa ọnụ sị ka ọ dị oge ọzọ onye fụ na ọgọ ya mee bọcha na agọsụnụnụ agọsụnụnụ ndọkwanyị tv ole ndị amai dị na da- diaspora amai sons and daughters dị na- dị na diaspora bịa na ba a renovating health center amai dịka ọchị isi asụ asụ ọ dị wa nna anya ya na ikwuru obibi kọrọ wee isewo ego mmekwa ekwu na ego kere na kasị ike nwa anya kwuru ọrụnụ wee rụọ ọrụnụ wee anyị arụ ọrụ na ọrụ ka wo anyị arụ fashiwa na nwata oge dị n'isu ịma akpọ ndị lo- the local government eh, eh, council wee bịa ka agba hand over wee yi iwe officially so njugo na-arịọ ụnụ ebe ọbụla ụdị association ọbụla na ụnụ bụ ụnụ bụ na outside Nigeria ka ọ bụ n'ime Nigeria na ọ bụsị na o nwe project nke identify n'obodo ụnụ ọrụ na nke ọrụ ya gịda ọ bụsị na akpọkụrụ na ndị a na-akpọ ụkọ na ite na aṅụ onye na-abanye jikere ka ọ bụsị na o nwe ife nne m ka ije rụdo na obodo ya bụ ife na bụ development na-ajụ ọkwa ya ee ya bụ ajụjụ ọka biko na n'ọrụ na-arụ ya na ihe teknik project si na-atụ akpọ ọzọ asị ka na bụ project a ka arụ na-asụ na narị tụtụ nwata iru n'otu samara na ejikime ru ya ofufe na obodo nọ Ee, ka bụ iche government sọ na government government ịka arụbụ ọsife na ya bụ fọzọ government ka agwa nnukwu anyị tv kete na agwa nụsị ka ọ doge ọzọ ishegwarị iyo nwanị